Ulemu kwa a former First Lady Profesa Gertrude Mutharika, ulemu wanu komanso ulemu kwa Bambo Jappie Mhango, VP North, ulemu kwa Gangata VP Center, ulemu kwa Governor Zomera Ngwira vp center ulemu kwa magavana onse ochoka ku central region abwera pano komanso magavana akuno ku central region eh, eh, eh, and- and northern region komanso ulemu kwa bambo Vuwa Kaunda amene ndagwira nawo ntchito nthawi yayitali kwambiri kuno ulemu wanu uh, one of the most loyal people N- ndisanayambe kuyankhula ndinena izi kuti I want to address anthu akumpoto kuti ine ndikuthokoza kwambiri kuti kuyambira pa Jenda Katoto Freedom Park mpaka dzana pa msonkhano kwa mwawalandira a First Lady ndi ine mwachikondi, mwachibale ndikuti zikomo kwambiri. And I really mean this. I really mean this. I'll go back to the South. I always remember the friendship imene mwaonesa anthu ambiri dzulo ku hotel anabwera kuzandiona All of them kuti andipatse moni ndikuti zikomo kwambiri dpp oye monga ndinanena pa msonkhano paja ine ndi committed to the north ndifuna the north must develop ndipo after 16 september ndi Special Committee for Development for the North consist of mafumu, andale, maticha, anthu wamba onse kuti tikhale pamodzi tione kuti chifukwa chani kuno

Dera lino la kumpoto lisintha. Koma kuti zitheke ndiye timuvotere eh, pa 16 twe please, aliyense akavote osalephera osatopa osafooka ayi eh? nonse mukavote kapena anthu ena Akuvutika muwatenge kaya pa njinga kaya muwapatse panado ngati ali ndi uje ma- malungo muwatenge aliyense akavote chifukwa ife zida zathu ni- ndi vote zida zathu ni vote tikalephera choncho osavota ndiye zikhala ngati ja- zimene zinachitika 2020 mukudziwa mmene dziko lino laonongekera eh? dziko lino lapita pansi koopsa ndikuona ngati kwina kwake kuti pamayiko onse apansi 193 Akuti Malawi ndi namba 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvetsa chisoni. DPP oye! Anthu ali ndi chisoni chifukwa ali ndi njala, alibe manyumba, alibe chuma, akulephera Ana kupita kusukulu chifukwa alibe school fees. By the way, kuyamba pa September ife tichotsa school fees up to secondary school. Tichotsa tichotsa zimenezo koma ndipemphe ma- makolo onse pa September tikachotsa school fees ndikazampeza kholo wina ali ni mwana pamudzi osam- osampititsa ku school ndizathana naye oh yes and i mean it, i mean it, i mean it, i mean it. ndifuna kuti dziko likhale la anthu ophunzira dziko la singapore mu 1964 linali ngati malawi koma priority number one choku- cho- cho- chophunzira aliyense compulsory education azimayi achikulire ana onse kupita ku school pakali pano number one in the world kuposa america kuposa Eng- england kuposa germany chifukwa cha education so in education ikhala number one priority kuyambira pa September 1st. Chachiwiri, chachiwiri, DPP woye! Ndikufuna kusintha mmene timayendetsera boma komanso chuma muno Malawi. Tifuna kuti chuma chambiri chichoke ku central government ku Lilongwe chipite mmidzi, mma village. Dpp woyee! DC iliyonse ikhale ndi budget 500 billion, budget ma district achita decide kamufuna chipatala, kamufuna sukulu, kamufuna nsewu, kachanchanchan. Muchite decide Komanso mulembe ntchito anthu a pamudzi pamenepo kuti iwo akhale ndi mwayi akhale ndi mwayi opala ntchito. Dpp woyee! Zimenezi ndizabwino kuti ntchito mupeze pano pa Chintheche osapita ku Mzuzu yayi kapena kuwa nkhala pompa mupeze ntchito ndikumanga nyumba yanu pano ana anu kuwathandiza bwinobwino that is our plan imene pachizungu amati decentralization ena amati federation koma the right term ndi decentralization kuti mphamvu ikuchoka kupita kwa ordinary people ndi zimene ife tachite ndiye monga ndanena kale ineyo ineyo ndinavomera kuyimanso chifukwa ndikufuna kuti ndipulumutse dziko lino. Ndifuna ndipulumutse dziko lino komanso timange dziko latsopano the new malawi Malawi watsopano, Malawi wokomera anthu onse. Anthu onse aenjoye Malawi, osati mtundu umodzi kapena region imodzi kapena mpingo umodzi ayi, tonse Tonse tienjoye chifukwa Malawi ndi wa ife tonse komanso dpp woyee! Ndikufuna kubweza ufulu kuno ku Malawi kuti tikhale anthu aufulu, anthu osayenda moopa kuopa boma kuti ndikachita ichi andimanga, ndikalemba pa intaneti andimanga ayi. Kuno ndi kwathu is our country tisamaope boma iyayi tizikonda boma tizilemekeza boma koma osaopa boma ya tamvana zimenezo nde ndimamene ndikuti zikomo kwambiri mwandilandira tikupita kutali ah, kutali kwambiri ndiye mundiloye ndinyamuke Koma nisanyamuke ndikufuna honourable wanga uyu kuti andimbe nyimbo imodzi nyimbo imodzi basi after that tinyamuka choncho zikomo kwambiri nonse